Mamuso dankɔrɔba y'a sɔrɔ studio kɔnɔ yan min ni o ye Abu ye Abu larabi dankɔrɔba b'an bolo yan nɔ sɔɔni an bɛna ɲininkaliw tɛnku a la k'a sabu kɛ fɛn min ye eh, dankɔrɔba ye a nɔnabila dɔ ye Abu ye ni an k'o ma ko Ramses. Mamuso yeli bi yeli bi ɲagafɛnba la yeli bi ɲagafɛnba fɔ

a ye e kelen to ye sa y'a ye a fɛn min ye larabi ye a donna maa caman de jigi kɔrɔ k'a sabu kɛ dankɔrɔba ye a sɔnni bolo de ka ɲi fo ka dan tɛmɛ Kucala karamɔgɔ dencɛ k'a ka foli bɛ nin waati in na dankɔrɔba a furumuso fila aw tɔgɔ fila ka mun fɔ Ni ye mamu tun y'i sɔnni sigi kan sɔnni sigi fɔli kan nin waati in na an bɛ don fɛn min ye eh, ɲininkaliw kɔnɔ nka ka kɔn o ɲɛ dankɔrɔba b'an bolo yan min ni o ye abu larabi ye an b'a fɔ abu larabi i ni ɲankuma marahaba abu larabi

Selibɔ kira kan ni ni seli teriman ye ni mɔgɔ bɛ sij bɛ mɔgɔ i b'a bi ttigi ttigi jɔn ye don ye ko tɛ naani bɛɛ bɛnna min ka ttigiya kan n bɛ dinɛ la an tɛ dinɛ la n bɛ ala fɛ n tɛ ala fɛ o de ye professeur Gawusu Kalilu Berete bɛso ju saba Safa international dan mana cɛ n b'a fo a ka foli ciba ale de y'an ka sababu ɲumantigi ye ala ye bonyaba k'a ye bonyaba min n'a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka banabagatɔ kɛ kɛnɛbagatɔ ye ka bolokolon kɛ fɛntigi ye larabi a y'a jira a ka kuma kɔnɔna na n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔnw dan i kana ɲinɛ bangebaa musoman kɔ bangebaa musoman fila u tɛ nin kɛnɛ in tan u ka ala la tan tɛ aw jalo ani tan tɛ aw sa ni sɛbɛn nasi n'o bɛ ne abudala bolo ka tɛmɛ n'u da olu de ka sɛbɛn da nasi olu folen kɔfɛ kɔrɔkɛ ɲumantigi aw de ne abudala bɛ lafi an ka ɲɛnɛmaya la kɔrɔkɛ ɲuman larabi jɛ mahamɛ n b'a fo wa an ka bonyaba kɔsɔn ye alimami den fɛ n b'a fo a b'an fɛ siji kɔnɔ ni waati na an ka bonyaba kan ani fusi fɛ n b'a fo n ka bonyaba kan kalanbulon prezsanba n tɛna sɛyɛn kuma sen n b'a fɔ bɛnsa N bɛ tubabu kalanden bɛɛ fo hali ni tɔgɔ sɛbɛnna sisan sisan sisan n b'a fɔ u ka di ni kuma gɛlɛyara cogo cogo ni donso donna kungo kɔnɔ bɛɛ n'i taga fan de don n bɛ yafa ɲini kɛ faso mali jamana in kodɔnna baw fɛ dɔnni se kɛbaga minnu b'an ka ni jamana in kɔnɔ n bɛ yafa ɲini u fɛ ka kuma kun tɛ kodɔn ye dɔn ye fɛ dɔn ye fɛ a dɔn se kɛbagaw ne ye yafa ɲini k'u fɛ ko n bolo bɛ duguma n ka kuma kun tɛ ko dɔn ye mɛ n fa lalabi ye n kalan min na mm. n b'o dɔn wa n kariyalen don n'o ye k'o fɔ lamɛnnikɛla cɛman ani filɛlikɛbaga cɛman n'a musomanw ye mm-hmm. olu ka yafa ɲininen kɔfɛ n bɛ kumaso min kɔnɔ n'o ye jɛkafɔ yan promoteur n b'a fo directeur n b'a fo mm-hmm. animateur n'a animatrice n b'u fo ka bonya d'u kan penisɔn n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛlenya n'i ka cɛsiri la ni fa ka émission ɲɛnɛmayali i ka technicien yɛrɛ n b'a fo

n dun b'a dɔn yan'a b'a dasi kɛ maa wɛrɛ da a b'a kɛ o de da fɔlɔ min y'a dimi ne y'a sɔrɔ alhamdulilayi ee gɛlɛya de bɛ jamana in kɔnɔ bi cɛ bɛ kule turabu den dɔ bɛ yen ko adama o ko garijɛgɛ so den ne y'a sɔrɔ turabu a dalen bɛ turabu so filanan na ne y'a sɔrɔ yalima e bɛ mun fɔ an ye adama kan ee alhamdulilayi parce que n'i ko adama i ko abu lalabi n'i ye dɔnni bɛɛ ta ka kɛ lɛfɛ kɔnɔ ko n ka n niyɔrɔ cɛ n bɛ garisɛgɛ de cɛ garisigɛ so den ha adama o ye ne ka turabuden ka o de kosɔn ka to n ka n da don turabuden na u ye bonya bila ka taa turabutigi ka tila ka minɛ turabutigi ka ɲɛfɔ lamɛnnikɛla ni filɛlikɛbagaw muso f k'a dɔn ka fɔ turabu yɛrɛ kalan ni dɔnni na turabu ye so tan ni wɔɔrɔ de mɛ n fa lalabi ale yɛrɛ ka ɲɛfɔ la turabu ye so bisaba ni fila aw bɛ dugawu de k'an ye pour que an ka cɛsiri ka se k'an lase o so bisaba ni fila in dɔɔnin ma bi kɛlen kɔ ka ɲininka so tan ani wɔɔrɔ la ka tɛmɛ so fila so fɔlɔ la ka n'i da filanan na n'o ye garisigɛ so den Adama Adama ye turabuden ɲumanba ye Adama ye turabuden turabuden min ye kuru wolonwula ye dalen bɛ turabu so filanan na n'i ye fila fara wolo wolonwula ka bɔ ni kɔnɔntɔn ye o kɔnɔntɔn in bɛ bɔ ni buna ha yɛrɛ ko ye hakɛ tɔgɔ la bɔ ni buna ha yɛrɛ wo kɔnɔntɔn sira tɛ adama diɲɛ yɛrɛ de bɔra adama na parce que y'a mɛ diɲɛ garisigɛ dɔ dun ala y'i da ka tile kelen d'i ma i ka balo a b'o tile kelen garisigɛ di Adama ah. Adama bɛ bolokolon kɛ fɛntigi mhm. Adama bɛ banabaatɔ kɛ kɛnɛbaatɔ ye ah. o bɛ kɔmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ah. Adama bɛ mɔgɔ bɔ dibi la k'i bila yeelen la mhm. sisan ka to e yɛrɛ ka choisir an kan ka taa sira min fɛ eh. u bɛ se ka Adama di lamɛnnikɛlaw Ala y'u tulo min garisigɛ don mhm. nin denmisɛnnin kumakan in na Adama komi tumaw tɛ kelen t'a sɔrɔ dɔ bɛ bɔ ka arajo in kapte ko nin ye lalabi denkɛ abu lalabi kumakan kosɛbɛ n bɛ segin adama yɛrɛ ci cogoya kan adama bɛ ci kelen fila fila fila adama n'i ka ɲɛnamaya gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ presisema ka taa baarako ani nafolo ni garisɛgɛ ko ta fan fɛ e yɛrɛ ye ko bɛɛ kɛ e ma ɲɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya ko la i b'i ɲɛsin adama ma adama i bɛ se ka dɔnni bɛɛ kɛ a si tɛ ɲɛ i bolo mɛ n'i tuguna adama na dɔrɔn i ka ɲɛnamaya bɛ bɔ dibi la ka na yeelen na ka ɲɛnamaya bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ka na gere sanfɛ n'a nana sanfɛ dɔrɔn i bɛ boli o ye jagoya de adama min mm. ne bɛ k'a fɔ aw ye o adama in i b'a kɛ fasɔn fila mm-hmm. kelen mm. n balimakɛ n balimamuso i b'a kɛ papiye sanfɛ mm-hmm. o bɛ kɛ sɛbɛnden mm. i bɛ tila k'a kɛ walan sanfɛ o bɛ kɛ nasi mm-hmm. adama min n'i b'a kɛ papiye sanfɛ i b'a sɛbɛn kɛmɛ naani hmm. ani bi naani naani kɛmɛ naani bi naani ani naani ah. n'i y'o sɛbɛn papiye sanfɛ hmm. i b'o kuru k'o kɛ sɛbɛnden ye hmm. k'o tu k'o bila ye filanan i b'o kɛ walan sanfɛ i b'i ka kalimu n'i ka daba ta i bɛ adama sɛbɛn kɛmɛ naani ani bi naani naani o nasi i b'a ko k'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka kasatigɛlan k'a la mm. k'a mun i farikolo la tile bi naani duuru tile bi naani duuru n'i ye nin kɛ n'i kɛlen tɛ ka ɲɛ sɔrɔ baarako la dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ ɲɛ sɔrɔ baarako la mɛ sɔrɔ ko la o datugulen don parce que mɔgɔw b'a fɔ ko mm. baara bɛ fɛn sɔrɔ mm-hmm. dɔ b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ baara la a tɛ foyi sɔrɔ mm-hmm. bɛɛ b'a dɔn a bɛ baara la mm. ale yɛrɛ b'a dɔn a bɛ baara la mɛ sɔrɔ ko la datugulen don a ma n'a b'a fɛ o ka da yɛlɛ dɔrɔn a ka nin adama in kɛ a bɛ lala a bɛ jɔyɔrɔ a ka ɲɛnamaya la ka di an ka bɔ sira fɛ ni adama ye dɔrɔn i b'o sira ye saji maa minnu bɛ yen sisan ni kɔmɛsan don u bɛ taa sugu la sanni tɛ kɛ n'ala sɔnna ne ko yalima adama jɔyɔrɔ b'olu ka ɲɛnamaya la adama jɔyɔrɔ ko kɔmɛsan i ko marché marché c'est là n'i bɛ ka fɛn feere i mago bɛ jama dɔ de la a ka na i ma kosɛbɛ o marché ye n'i y'o fɔ kɛrɛn n'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'a bolo lamaga ka mm-hmm. dɔ ka kelen kɛ fila ye mm-hmm. o bɛ baara nasira caman ba de la min mako bɛ marché la dɔnku nin bɛ di u bɛɛ ma mm-hmm. fɛn o fɛn mako bɛ nafolo la mm. jama ka na i ma pour que e ka se k'i ka nafa bɔ o adama ye n bɛ adama di ani yiri adama ni yiri n'i ye nin adama in kɛ i mago bɛ marché min na ala b'a d'i ma yɛlɛma cogo t'a la mhm. dɔnni tɛ dɔnni min n'i y'a kɛ k'i bɛ taa jaabi sɔrɔ lahara nɔ duniya ko de don an bɛ ka diɲɛ yɛrɛ de kuma fɔ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ka jaabi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mhm. yiri dɔ bɛ yen bɛnisɔn u b'a fɔ a ma ko baro i bɛ baro furabulu tan ani wɔɔrɔ de bɔ tan ni wɔɔrɔ tan ani wɔɔrɔ baro furabulu yiri don yiri min furabulu ka bon kosɛbɛ mhm. n'i ye baro furabulu tan ni wɔɔrɔ bɔ mhm. a furabulu kelen o kelen i bɛ adama bila turabu so tan ni wɔɔrɔ bɛɛ fɛ mhm. mɛ n'i sera kɛnɛ kan komi ale tɛ don yen i b'a don turabu kolabanso de musa kɔnɔ i b'a bila ni na adama bɛ ci kelen fila fila fila i bɛ adama bila ni na k'a bila garisigɛ so la k'a bila baduso la k'a bila faso la k'a bila denɲɔgɔnso la k'a bila dimiso la ka adama bila furuso la k'a bila banakɔso la k'a bila sira kan k'a bila masaya la k'a bila jigiso la n bɛ segin a kan adama bɛ ci kelen fila fila fila k'a bila juguyaso la k'a bila nafoloso la adama ye kuru wolonwula ye jinɛ don a tɛ kɛnɛ minɛ o la i bɛ turabu kolabanso de musa i b'o de ta k'o bila kɛnɛ kan ka sɔrɔ ka adama don a kɔnɔ musa yɛrɛ bɛ ci fila fila fila fila i b'o ci k'o bonya dɔɔni ka adama don o kɔnɔ ka sɔrɔ ka adama bila siyɔrɔ la k'a bila kolaban na i b'o furaburu in ta i b'o da kɛrɛfɛ i bɛ furaburu gɛrɛ ta i bɛ sigi a kan sanfɛ i b'o da kɛrɛfɛ cogo kelen fo ka taa furaburu tan ani wɔɔrɔ in dafa n'o dafara e mago tɛ ka nafolo sɔrɔ i bɛ jamana min kan i b'o nafolo in dɔ de ɲini

donc hmm. n'i y'o bila furabulu tan ni wɔɔrɔ kan ka wari k'a la hmm. i b'a a don kolon kɔnɔ k'a foroki hmm. n'i y'a foroki ni ɲɔgɔn ye n'a nugura i b'a bɔ k'a da suma la i bɛ tila k'a ta k'a susu i bɛ nin tile kelen kɛ n'a jara sisan a mugu bɛ ka bɔ tuma min na i bɛ barakante de k'a la bɛnsan n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n'e mako bɛ marisi la n'i y'a dɔ ta k'a kɛ tasuma na k'i bolo wusu a la k'i da wusu k'i sen wusu n'i bolo donna fɛn min na i b'o nafa bɔ n'i da donna kuma min na i b'o nafa bɔ n'i sen tagamana ka bɔ yɔrɔ min na ka se yɔrɔ min na o nafa bɛ na ye a ko diyara bi ee alhamdulilayi o de y'a dama ye ee nin diyara ye ni ala sɔnna an bɛ nɛgɛjuru di an lamɛnjɛkulu ma k'a fɔ fɛn min ye kalanbolo bi sɔrɔ ka don bɛrɛ t'a la walima e mago bɛ fayida minnu na ka se k'a walawala i ye walima e yɛrɛ mago bɛ mago de b'i la i b'a fɛ min ka ɲɛnabɔ i bɛ se ka wele kɛ 77 01 16 16

hali bi an bɛ to adama kan ni ala sɔnna i y'a fɔ ko adama a bɛ bana fana furakɛ mhm. yalima a bɛ bana furakɛ cogo di ee eh, alihamdulilayi mhm. adama mhm. ni bana jugu y'i minɛ i ye solution bɛɛ k'a la bana in ma se ka bɔ i la fiyewu turabu den adama de bɛ bana in furakɛ ka bɔ i la ça veut dire i ye i ye fura fɛn bɛɛ kɛ o banaw bɛ na mɔgɔ la foyi ma hali i tɛ bana yɛrɛ surusi dɔn o banaw bɛ yen o de kosɔn n'i nana larabi ka kalanbulon na k'i n'i tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba ni tan ni kelen tuma na min na e ka diɲɛlatigɛ bolili nɔgɔyali ma parce que dɔw ta ka kala ma n'i ko ko saya ye sini dɔw b'a fɔ k'an ka sa mɛ dɔw bɛ yen olu bɛ sini kɔnɔ minnu bɛ sini kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kalan t'an bolo bolo ka ko dɔn ka tila k'u kunko dilan mɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen hmm. olu ta ye kunko dama ye hmm. mɛ tuma min na i ye kalan sɔrɔ kalan sira in suwazi hmm. k'a fɔ k'i bɛ tɛmɛ o fɛ ka kalan kɛ i t'a sɔrɔ i bɛ e ta kalan etapu fɔlɔ o ye ka turabu den yɛrɛ tɔgɔ kalan k'o dɔn filanan garisigɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di a ka dɔgɔn mm. dɔ bɛ far'a kan cogo di mm-hmm. etapu sabanan mm. o de ye bana ye mm-hmm. bana mm. min bɛ na buna hadamaden na ka tɛmɛ mm-hmm. walima bana min n'a bɛ na buna hadamaden na tuma bɛɛ la a bɛ basigi yɔrɔ ɲini farikolo la o banaw bɛ yen n'a ye basigi yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn olu de ye e taama ɲɔgɔn ka k'i buna hadamaden ɲɔgɔn ye e taama ɲɔgɔn yɛrɛ bɛ kɛ bana ye bana etapu dɔ bɛ yen hmm. farikolo bɛɛ bɛ dulɛri santi n'i yɛrɛ m'a fɔ ko n man kɛnɛ hmm. mɔgɔ t'a dɔn i la k'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ ɲini k'i ni tigɛ o bana mɔgɔ t'o na t'o yɛrɛ dɔn bana dɔw yɛrɛ bɛ yen hmm. o bali ka buna hadamaden minɛ k'i dumuni pewu k'i da dilan mɛ n bɛ ka bana min fɔ n'a bɛ buna hadamaden tɔɔrɔ ɲini kun na mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i taama cogo ni kuma cogo la o bana in i b'o surusi de ɲini ka dɛsɛ o la pewu o cogo dɛ i bɛ fura bɛɛ k'a la Mhm. parce que n'i ye kunkolodimi ta ta i bɛ t'a sɔrɔ bolo de bɛ k'i dimi n'i ye bolo ta ta n'o sumana i bɛ t'a sɔrɔ i tɔgɔ de b'i dimi ou bien farikolo fa farikolo fan bɛɛ ee donc n'o n'i sɔ- n'o bana in y'i sɔrɔ tuma na min na ɛɛ i bɛ turabu garisigɛ so den adama Mhm. i b'a sɛbɛn turabu su n'a ɲɛnama jate la o de bɛ bɔ ni bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ su ni ɲɛnama n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɔ ni bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ ye mhm. i bɛ adama sɛbɛn mhm. bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ mhm. n'i ye adama sɛbɛn in jate in na i bɛ nin nasi utiliser su wolonwula de kɔnɔ ee i bɛ nin utiliser su wolonwula de kɔnɔ a bɛ utiliser cogo di

adama de b'o kɛ ni ala sɔn abu larabi na ee i bɛ se ka mɔgɔ damadama ta ni ala sɔn n'a y'a sɔrɔ kunko min b'i da la a k'a fɔ abu larabi bɛ solution d'i ma sisan sisan sisan sini dɔrɔn i k'a kɛ solution ka i i i kunko ka ɲɛnabɔ o y'a nakun de ye sira duguma mamutu 20 24 76 waati de ka 29 dɔgɔ 20 24 98 i b'a bila a b'i jaabi tɛgɛya la a ka bɔ cɛw kɔfɛ k'a bila cɛw ɲɛfɛ mhm. a mago b'o de la bɛɛ k'a ko fɔ parce que i bɛ baara dɔ de kɛ mhm. mɔgɔ si t'i ko ladɔn sɔrɔ dɔɔni b'a la mais i yɛrɛ ko ladɔnnen tɛ dɛ mhm. pour que i dun ka fɛn sɔrɔ f'e ka ko ladɔn ka marché baw sɔrɔ adama hmm. i bɛ adama sɛbɛn ale bɛ adama adama adama in ka di ye dɛ n'a ka di an bɛ se ka emission sigi adama kan kelen tɛ fila tɛ turabuso tan ni wɔɔrɔ bɛɛ kɔ parce que ni ala ka gindo ye turabu ye n'a y'a kalifa jɛla dugukolo sanfɛ a y'a kalifa an fa lalabi de la ne Abu Larabi an bɛ ka gindo minɛ gindotigi yɛrɛ de bolo de lalabi a ye bariyɛri kɔni t'aw n'a cɛ o de kosɔn adama i bɛ adama sɛbɛn papiye sanfɛ kɛmɛ saba ani seegin o sɛbɛnden in i b'a kuru

awɔ ne nin fɛn in dɔn wa n tɛ nin f'a ye k'a fɔ ko an ma nin kɛ dɛ n'i y'a kɛ wa n lala a bɛ jɔyɔrɔ yɛlɛma cogo t'a la siga tɛ donc i bɛ to ka nasi in mun i farikolo la don o don sɔgɔma ka n'i ka atelier la terikɛ jama bɛ girin i kan cɛman ni musoman i bɛ marché sɔrɔ modèle bɛɛ la n'i ye nin kɛ depuis i ka tayɛrɛya kalanni daminɛ fo ka n'i sigi ko kunna i ma deli ka marché min sɔrɔ ani i ma deli ka sɔrɔ min kɛ tuma dɔ la i bɛ sɔn k'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce n yɛrɛ si tɛ ka fa ye ka kɛ nafolo ni jama ye tellement fɛn bɛ marché bolo ni ala sɔnna 20 24 76 29 ko dɔ b'an kɔ Abu Larabi an k'o tigi ta allo garisigɛ la mais ale bɛ étape min na ale ni garisɛgɛ ɲini yɛrɛ man kan yɛrɛ cogo di parce que a ka ɲɛnamaya yɛrɛ de datugunen don garisɛgɛ tɛ kɛ mɔgɔ la fiyewu fo dɔ ka tiɲɛ i bolo o b'a sɔrɔ fila bɛ yen i kan ka don min fɛ k'a yɛrɛsi d'accord ni dɔ tiɲɛna sisan f'o k'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen i yɛrɛ bɛ se k'i walawala ni min ye voilà maintenant dɔ tiɲɛna fo ti mais e bɛ min na n'o ye jigi n'o tiɲɛna wa tagafan yɛrɛ tɛ na bilen yɛrɛ tuma dɔ la n'i b'a hukumu kɔnɔ f'i bɛ nimisa i ka ɲɛnamaya la est-ce ala yɛrɛ jugu tɛ ye n'o b'i la turabu siyɔrɔ so den hmm. lawusina lawusina lawusina ye turabuden turabuden min n'a yɛrɛ bɛ ci kelen kelen hmm. kelen fila lawusina sɛbɛn ne lawusina sɛbɛn kɛmɛ naani bi seegin ani naani

i ka ɲɛnamaya bɛ falen i ka ɲɛnamaya bɛ falen tuma min na e yɛrɛ tun bɛ jɔrɔ kɛmɛ fila sɔrɔ la tuma dɔ la tellement i ka ɲɛnamaya bɛ ka falen e bɛna jɔ waa tan yɛrɛ sɔrɔ la parce que ko tɛ labɔli kɛ fur à mesure i bɛ ka nasi utiliser don o don dɔ bɛ fara i ka sɔrɔ bonya kan ka taa don o don relation kura bɛ na i lasɔrɔ aa Abu Larabi baro ka di ne y'a lasɔrɔ an b'an t'o kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye kalanbulon ye a bɛ dayɛlɛ

76 n'i ye wele ko la i bɛ tɔgɔ sɛbɛn Mamutu 1311 ko dɔ b'an kɔ a b'u larabi an k'o tigi ta allo ko siri y'i minɛ fo e yɛrɛ dalen hali ka wuli ka bɔ i ka dilan na a b'i tɔɔrɔ yala yiri bɛ sɔrɔ min b'o tigi galvaniser wa Denmisɛn de y'a da dɔɔnin mɛ ni ala y'a fila min dɔn nɔgɔya min ala y'i la kɔsɔ ko ne ka duuru tigi bɛ hakɛ to dɔɔnin an bɛ nin walawala an tila ka tɛmɛ ka sababu an mago bɛ maa duuru bɔko de la fila ɲɔgɔn nana an bɛ tɛmɛ nin fɔlɔ an tila ta a y'a ɲininkali kɛ siri Siri de ye buna hadamaden minɛ f'i yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka b'i wili dilan o yɛrɛ tɛ problème ye dɛ parce que n'i sera ka wuli bɛ dɔ kɛ siri jugu bɛ buna hadamaden ka hɛrɛ kunmaya i ma i ka sɔrɔ bɛ kɛ da o da fɛ e tɛ ɲɛsin o ma fo yɔrɔ min tɛ man di i la i bɛ taa ye yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen hali n'a ma i taali diya e bɛ taa o sira in de fɛ O de ye siri problèmeba ye o cɛ siri ma ye siri bɛ buna ha ka ɲɛnɛmaya a ka se k'i ka su kɛ tile ka tile kɛ su an ye jamana min kan komi mali n ye jamakulu sigi kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn bɛ baara kɛ tile fɛ su fɛ o bɛ da ye ne b'o bi kɔnɔntɔn in na tile fɛ e tɛ foyi kɛ ni sunɔgɔ dɔrɔn de tɛ siri b'a su fɛ i ɲɛ bɛ ye k'a fɔ de ala y'i da ma deli ka sunɔgɔ mɛ ni dugu bɛ jɛ dɔrɔn ni fɛnkɛ bɛ daminɛ i ɲɛ b'i dilan de ma sunɔgɔ taa kɛ su fɛ i bɛ fɛ fɛn min kan ka kɛ ka nafa sɔrɔ o y'a sɔrɔ i dalen don dilan f'i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'i ka ɲɛnamaya sɔrɔ i y'a a siri y'a tiɲɛ yɔrɔ de ala ma tɛ abi n'i b'a fɛ hmm. k'o siri jugu in tigɛ a b'i la hmm. kabako belebeleba de bɛ yiri la parce que n fa dala bi a ye n kalan duniya yiri la hmm. ko ni duniya yiri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn yiri gurupu saba de ma ni naaninan bɛ sɔrɔ la o ye bin ye yiri gurupu fɔlɔfɔlɔ o de ye yiri ŋɛnimaw ye ŋɛnimaw yiri minnu bɛ danfɛn kisi danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ka siri jugu ni dabali jugu bɔ buna hadamaden na pewu o de ye yiri wenimaw yiri gurupu fɔlɔ yiri gurupu filanan o de ye yiri fumaw yiri minnu bɛ bana jugu ta ka bɔ buna hadamaden na k'a falen kɛnɛya yiri gurupu sabanan o de ye yiri biɲɛtimaw yiri minnu bɛ buna hadamaden sɔn garisigɛ ni nafolo la donc i ka ɲininkali in bɛ bi yiri gurupu fɔlɔ de kɔnɔ n bɛ yiri dɔ de di a fɔ yiri ma ko zajɛŋɔni zajɛŋɔni in bɛ siri jugu k'a tigɛ k'a bila bɛɛ n b'a di cogoya fila cogoya fɔlɔ fɔlɔ n balimakɛ n balimamuso ala ye min garisigɛ nin denmisɛnnin kumakan in na da a la ko ala ye garisigɛ dayɛlɛ nin kumakan na parce que ne fa lalabi ale t'i lamɛn ten n'i y'a kumakan mɛn dɔrɔn i bɛ cogoya min na i bɛ bɔ ten i bɛ bila cogoya gɛrɛ la o de kosɔn ni diinɛ b'an bolo dugukolo sanfɛ o de y'an ka dɔnni tubabu ni ye n'i ye zajɛŋɔni kuru wolonwula sɔrɔ i b'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ kana n'a balabala i b'a tobi f'a ka mɔ i b'i ko ka dɔ min fɔ tile wolonwula N'i ye nin kɛ dabali jugu siri jugu fɛn minnu b'i la ala b'a bɔ i la hali ni bɛɛ bɛn la ko karisa kɔnɔ parce que n'a joli la ko karisa kɔnɔ taa tigɛ fɔ i n'a kɛra fɛn ye walima an fa ye se o ba de n'a fɔ ma ye i ye fɛn ye sɛbɛn ye n e tɛ se k'a dila n'a dilara ka d'i ma a bɛ cɛn i bolo n'i ye zajɛŋɔni kuru wolowula n'i y'a tobi k'a mɔ k'a ko tile wolowula k'a d'i fari kan ka tila ka dɔ min sirijugu in bɛ bɔ i la pewu e yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko mɔgɔw mɛnna n kan kojugu filanan o de ye zajɛŋɔni mm. n'i ye cɛ mm. e b'a ɲini kuru saba mm-hmm. n'i ye muso mm. i b'a ɲini kuru naani o yiri in tɛ tobi o yiri in o bɛ daji de i bɛ daga dɔ de ɲini walima i bɛ manabara dɔ de ɲini n'i ye manabara sɔrɔ n'i ye cɛ ye hmm. i b'i kun di k'o si bila walima n'i ye muso ye i b'i kunsigi bɛɛ minɛ min ka jan n'a bɛɛ ye hmm. i b'o tigɛ k'o bila a kan hmm. ka se ka tile wolonwula kɛ a sigilen n'a ye tile wolonwula sɔrɔ hmm. i bɛ sɔrɔ ka tile wolonwula kɛ ka ji in soli hmm. o y'a sɔrɔ i ye zajɛŋɔni kuru saba walima kuru naani don manaba a mara a mara yɔrɔ kɔnɔ daga walima manabara kɔnɔ ka sɔrɔ ka kunsigi in da a kan ka ji k'a kan hmm. k'a sigi a ka tile wolonwula ale tɛ tobi ale tɛ tobi dɛ ni tile wolonwula in dafara mm. i bɛ tile wolonwula gɛrɛ kɛ ka ji in soli k'a kɛ ji jɛlen dɔ la so kɔnɔ k'i ko a la siɲɛ kelen don kɔnɔ fɔ tile wolonwula o tile wolonwula fila fila ni ɲɔgɔn mm-hmm. ala ne tɛ se ka dabɔ ko la n ma ɲɛ sɔrɔ n ka fosi la mm. o tile wolonwula fila in o tile tan naani o de bɔ ni wahabu ye buna hadamaden ka ɲini fɛn sɔrɔ i tun tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la i fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la tile tan naani in tɛ dafa fiyewu f'e ka laɲini ye fɛn min ye ala k'o di o ka sabati

ka papiye dɔ de sɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko pɛrimi n'o de b'a to danaya o ye danaya papiye pɛrimi ye sofɛri ka danaya papiye o de bɛ i da de la k'a ta ka bila i ka mɔbili la pɛrimi de kan nimoro dɔ de bɛ pɛrimi sanfɛ nimoro di pɛrimi o sifuru fila laban a daminɛ na a sifuru fila bɛ laban na

e y'a faamuya sa donc n'i y'o chiffre fila laban in sɔrɔ turabu garisigɛso de ye n'o ye adama ye mhm. ne tɛ baara la mhm. n'o ye fɛ n ka taa baara la e bɛ taa baara la mhm. e baara in i b'a nafa bɔ ka tila ka mobili yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ i bɛ adama sɛbɛn o jate in de la o chiffre in jate la papiye sanfɛ papiye jɛman sanfɛ k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a ton ka bila i kun ka tila k'a kɛ nasi ye tuguni ka mun i farikolo la fo ka nasi ban

o de o de ye chauffeur ta ye mhm. mais minnu bɛ yen mhm. ni ala yɛrɛ m'olu garisigɛ baara la fiyewu fiyewu fiyewu fiyewu n mhm. o d'olu ma yiri kan yiri jumɛn toroba toroba toroba lili a lili n'i ye cɛ ye i bɛ toroba dili bɔ kuru saba n'i ye muso ye i bɛ toroba dili bɔ kuru naani N'i ye nin bɔ danfɛn dɔw yɛrɛ de bɛ yen danfɛn minnu ka baara tɛ jɔ u baara kɛ su fɛ u baara kɛ tile su ni tile bɛɛ ka su bɛn n'i y'olu ka baara jɔlen dɔrɔn ni sanji nana dɛ ni sanji nana u tɛ baara kɛ dugu sa don u bɛ don a ju pa parce que olu ni sanji ye ɲɔgɔn ta la na sanji ye to ye a ko tigɛden tigɛden sanji bɛ na tuma min na dɔrɔn i b'a ɲini ka dɛsɛ mɛ ni sanji tigɛra dɔrɔn hali n'a sɔrɔ sanji ka so datugu b'a ye ka so wɔɔrɔ ka bɔ i bɛ tigɛden de ɲini ka bila i ka toroba dili sanfɛ n'i y'o ɲini hakɛ tɛ tigɛden na i ye kelen sɔrɔ i ye fila sɔrɔ walima i ye caman sɔrɔ ka fara i mana min sɔrɔ dɔrɔn i mana min sɔrɔ k'o bila i ka toroba dili kuru saba walima kuru naani sanfɛ i bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ n'a mɔna i bɛ sɔrɔ k'a sɛnsɛn k'i ko a la si wolonwula yɔrɔ kelen i bɛ somaji min na e b'a dɔn ko hali ni dila t'i bolo i bɛ taa somaji la ɛɛ munna i bɛ bɔ sɛnɛkɛ yɔrɔ dɔ la ka taa sɛnɛ yɔrɔ dɔ la k'e bɛ taa baara ɲini i bɛ taa i tɛ jatigi sɔrɔ sotu dɔ k'i ta k'i bila a ka foro walima i bɛ bɔ jamana dɔ kan i ma deli ka kalan yɛrɛ

Ee an bɛ sisan an balimamuso bɛ furu gɛlɛyalen don muso min ni a mago bɛ furu la ne ko yɛlɛma solution b'o ka ban wa ko dilanbali yɛrɛ de tɛ dɔnni kɔnɔ n ye nin ko in dila a ma se sɔn o bɛ yen mɛ dɔnni kɔnɔ ko dilanbali yɛrɛ de tɛ i ka dɔnni ma kalan ka se a niveau dɔrɔn de ma o tɛ ni furuko gɛlɛyara furuko bɛ gɛlɛya cɛ ma awɔ. komi furuko bɛ gɛlɛya muso ma kosɛbɛ komi o furuko in fana bɛ nɔgɔya dɔ ma Mm. mais o bɛ k'ale ka hɛrɛ fana bannen Ɔhɔn. awɔ Eh. E ma deli k'o ye yan ah. munna musoganaw b'a fɔ ko furubaliya da ka d'olu la ni furu ye o b'o fɔ mɛnɛ parce que u y'a ye furumusow n'i y'u sigi kɛmɛ o kɛmɛ ah. bi kɔnɔntɔn ni wolonwula bɛ tɔɔrɔya dɔrɔn de la mhm. a tɔ saba in mhm. i bɛ t'a sɔrɔ olu yɛrɛ cɛ de kɛra lemina jɔn ye k'u occuper u muso la mhm. donc o de kosɔn minnu yɛrɛ ma furu sɔrɔ hmm. olu b'a fɔ furubaliya in yɛrɛ da ka d'olu la ni furu ye parce que n'i ma furu o y'a sɔrɔ i bɛ liberté dɔ de b'i bolo mais n'i furula hmm. i ka vie bɛ entretenue hmm. parce que commandement dɔ bɛ na boli i kan. i tun bɛ se ka min kɛ yɛrɛmabila la i t'o ɲɛ sɔrɔ wa e bolo bɛ bɔ fɛn bɛɛ la k'e bila so kɔnɔ min bɛ bɔ ka taa fɛn ɲini o taa dan ye ko pour que e' kɔnɔbara ka fa ni ni kelen tɛ ka kɛ so kɔnɔ k'o taa dan ka kɛ a kɔnɔbara ka fa mais bɛnkɛ b'a la baden b'a la ko n baden bɛ la cogoya min kosɛbɛ e dun ka sɔrɔ t'i bɛɛ min ten k'i yɛrɛ ta kɛ ka fa sali ta k'ale kelen ta ka da donc depuis ye ni dɔ bɛ don tɔɔrɔya la siga t'a la kɛra n'a fɔ Ɛn, furu ye muso danbe ye mm, mais furubaliya la ale tun b'a ka liberté min kɔnɔ a tun bɛ se k'a sago bɛɛ sɔrɔ Mhm. maintenant ale donna furu kɔnɔ mm, a kɛra tɔɔrɔ y'ale ma o de y'a kɛ k'ale ka danbe n'a ka hɛrɛ n'a ka sankɔrɔta ye mm. a bɛ k'ale bolo jiginni de ye Awɔ. mais o bɛɛ n'a ta ala kana muso si to furubaliya kunpan na ala kana cɛ si to furubaliya kunpan na n b'a dɔɔnin di hmm. n b'o di yiri cɛman hmm. ani yiri musoman de kan hmm. yiri cɛman bɛ yen i ka kalan de ma s'a ma sinon yiri cɛman bɛ yen yiri musoman bɛ yen yiri cɛman o de ye zan ye mhm. yiri musoman mhm. o de ye zaban ye zaban de ye musoman o de ye musoman o de kosɔn u b'a fɔ ko n'i ye zabantuba ye dɔrɔn i bɛ t'a sɔrɔ a sɛmɛnen don yiri gɛrɛ kosɛbɛ zan ye yiri cɛman ale bɛ kelen ale bɛ falen a dama na de mhm. ale tɛ yɛlɛn yiri gɛrɛ fɛ muso hmm. ne bɛ ka cɛ ɲini i bɛ zan de ɲini zan ye ɲini hmm. kuru naani kuru naani ka zaban ɲini kuru saba parce que e de bɛ ka cɛ ɲini ala ye furuko gɛlɛya e ma an tɛ min jaabi dɔrɔn hmm. ni nin cɛ in cɛ ne tɛ furu cɛ gɛrɛ ma ko e ta in tɔ tɛ jara ye ah, ah. suwa sen b'i ta in i b'a fɛ ka waliden don sinon ni furuko gɛlɛyar'i ma ala yɛrɛ yɔrɔ o bɛ kɛ bɛɛ la dɔw bɛ se ka quarante ans soixante ans hali a tɛ f'i ma ko n bɛ kulonkɛ k'i fɛ ka taa woro bila i tɔgɔ ça c'est o b'a sɔrɔ furu t'i dolo la mais nin kuma in bɛɛ résultat bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka jaabi kelen pe min di o de ye buna hadamaden k'a yɛrɛ ka ɲɛnamaya analyse turabu la k'a lajɛ k'i ka vie consulter k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ furu walima na ne yɛrɛ furu sɔrɔ ne ni nin hmm. an ka furu bɛ kɛ hɛrɛ ye ka ne ma walima a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka ne ma hmm. n'a dun bɛ kɛ tɔɔrɔ ye nin dun ka di ne a bɛ yɛlɛma de k'a hmm. bɔ tɔɔrɔ in na k'a kɛ hɛrɛ ye ka ne ma a bɛ yɛlɛma parce que cɛ ni muso ka système tɛ kelen ye ne fɛ n'a an b'a jira ko ye cɛbakɔrɔ kɛnɛma walima sunkurunin kɛnɛma kɛnɛma a ɲɛ tɔnɔ ye cɛ ale ni cɛ tɛ se ka sekɔni duuru kɛ ka kuma kɛ fiyewu f'a ka kɛ balawu ye o y'a sɔrɔ i ma kɛlɛkɛ kuma fɔ a ma foyi parce que aw ka système tɛ bɛn o ye i n'a fɔ ji ni tasuma ji ni tasuma i n'a fɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn kelen kɔnɔ dɔrɔn k'i ka ɲɛnamaya bɛ ban e ma deli k'o ye fɛnɛ san ka to i ka furu la o y'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ sɔrɔ i bɛ ka commencer ka

tile kɔnɔntɔnna sa k'a to u ka dafa mm. n'o kɛra k'i to dugu min kɔnɔ mm. walima mm. ville min kɔnɔ i b'a ye jateminɛ de k'a la mm-hmm. kɔɲɔso donnen don kare min kɔnɔ i b'o kare de ɲini mm-hmm. kɔɲɔso donnen don parce que fili ko yɔrɔ t'a la mais fili yɔrɔ b'a la fura in ɲaga i bɛ se k'a ko kɛnɛma kɔnɔ i bɛ se k'a ko so kɔnɔ mm-hmm. mais sani ka tile kɔnɔntɔnna in dafa mm. kɔɲɔso donnen don kare min kɔnɔ mm. n'i y'i ka tile kɔnɔntɔnna n'a dafara dɔrɔn n'i y'o ko i b'a ɲaga bɔ ka taa ɲaga fili o kare in kɔnɔ ka don kɔɲɔso kɔnɔ ka kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso fo hali n'a sɔrɔ furu t'i dolo la ko ala yɛrɛ y'i da ko e tɛ furu i ka ɲɛnamaya bɛɛ mm. o yɔrɔ bɛɛ ka kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso sɔn i tɛ segin fiyewu k'i sen da da la hmm. fo e yɛrɛ ye ala deli k'a ka yɛlɛma don i ka ɲɛnamaya min na pour que k'i ka furumuso ye ala ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ cɛ dɔ don i dolo la wa o t'i ka furu ye komi i bɔ n fa ka so ka taa karisa fɛ yen ten na o ka furu hɛrɛ ma de n ye cɛ n ye cɛ ye n fana mago bɛ furu la

hali n'i y'i jɔ kare daminɛ la k'a fili K'a fili. walima kare yɛrɛ kɔnɔna na Mhm. malgré dɔrɔn fura in fililen kɔfɛ i ka don ka taa kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso fo Mm. k'u sɔn ala o de bɛ ŋaniya la Mhm. ala e min ye furuko gɛlɛya n ma Mm. i ka gɛlɛya in bɔ n na k'a falen furu yɛrɛ sɔrɔ la n ka muso sɔrɔ walima ka cɛ sɔrɔ Mhm. o yɔrɔ bɛɛ i tɛ segin fiyewu ka jɔ o da in na fo ala ka muso don i dolo la Mm. walima ka cɛ don i dolo la O furu kelen ye ala b'o latigɛ a b'o la ni ala sɔnna maa min tun fana an bɛ maa kelen ta ka sɔrɔ k'a jɔ ye ka sabu kɛ mɔgɔ b'an kɔ kosɛbɛ fɛn fɛn ka sɔn se fɛn fɔ alo kɔrɔ sɔrɔ ka dɔgɔn ngolo ma sinɔn n'ale ye wari ma o b'a yɛrɛ kunko b'ale yɛrɛ fa olu de a ka so mɔgɔw fɔ sara tɛ min bɔ walima wari sɔrɔta tɛ min bɔ i bɛ taa sɔrɔ dépense ka ca o ye siyɛn kɛmɛ i b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ i ye wari dun ka ban o y'a sɔrɔ a ma d'i tɛgɛ kɔnɔ mhm. fɛn min bɛ wari sɔrɔ mhm. n b'o d'a ma mhm. wari sɔrɔlen kɔrɔ kɔ wari bɛ se ka basigi cogoya min na parce que ni fɛn o fɛn ale bɛ i bɛ taa sɔrɔ contraire bɛ yen awɔ dɔ yɛrɛ de bɛ yen Mm. o ye wari yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ Mm. parce que don dɔ la awɔ cɛ dɔ delila ka baro bɔ ne yɛrɛ ye Aha. ale bɛ baara de kɛ Mm. an bɛ jamana min kan komi mali Mhm. ale bɛ sara kalo la Mm. misali 300 000 Mhm. mais ale bolo bɛ d'a ka wari kan Yeah. kalo tɛ se le 15 la ale bɛ juru deli a baarakɛ ɲɔgɔn na ne kɔni b'a dɔn wari dɔgɔyali o ka kɛ waa tan ye a kɛ waa duuru ye waa mugan ye waa bi wɔɔrɔ hali n'i ka fami ye fami belebeleba i ka sɔrɔ i bɛ se ka ko dɔ k'i yɛrɛ mɛ sani k'a se le kɛnzi ma ale bɛ juru de deli donc fɛn bɛ wari sɔrɔ n b'o f'a ye ka tila fɛn bɛ wari basigi fana b'o d'a ma adama toujours adama ka nafolofin kirrrr sɔrɔ ah. adama de b'a kɛ adama korokara n'i bɛ fɛ k'o adama in kɛ i bɛ korokara fara de ɲini a kɛra morceau ye o hmm. kɛra kunturu ye o hmm. korokara fara hmm. i b'a sisi n'i y'a sisi o mugu in i b'a kɛ daba la ka adama sɛbɛn papiye sanfɛ kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn Donc korokara fara in o de bɛ kɛ a o de bɛ sisi fɔlɔ k'a kɛ daba la ka sɔrɔ ka Adama sɛbɛn kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn Adama yɛrɛ bɛ ci kelen fila fila fila Adama ye kuru wolonwula ye n'i ye Adama sɛbɛn papiye sanfɛ n balimakɛ n balimamuso bɛɛ de bɛ nin kɛ cɛ ko tɛ nin na muso ko tɛ nin na bɛɛ mago bɛ nin nafolo de la kosɛbɛ n'i y'a sɛbɛn a sanfɛ kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn i bɛ sɔrɔ ka sɛbɛnden in kuru

ni sababu ye den dɔrɔn mm. ɲɛ bɛ nafolo muguba ye mɛ a tɛ sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ e b'a mɛn ko nafoloba bɛ sɔrɔ tulo la mm. mɛ a tɛ réaliser e tɛgɛ kɔnɔ wa e tɛ don a milieu yɛrɛ la yɛrɛ hmm? e ta bɛ k'a la bolola sɔn de adama de b'a a di i yɛrɛ ma ba k'a sɔrɔ a ka n sɔn walima patɔrɔn k'a sɔrɔ a ka n sɔn ko tɛ dɛ adama b'a di i yɛrɛ de ma e bɛ sɔrɔ ka sɔnni kɛ n'a ye adama kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn k'a kɛ sɛbɛnden kelen dɔrɔn k'a bila yen an tan a bɛ kun ka yaala hmm. wari bɛ na i ma hmm. o ye o ye ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ n'i b'a fɛ nafolo ka basi nafolo sɔrɔli sababu hmm. ani nafolo basigi sababu olu tɛ fɛn kelen n'i b'a fɛ nafolo ka basigi a basigilen kɔ ni dɔ bɔra dɔrɔn dɔ ka na bagan minnu bɛ yen n'u tɔgɔ ye fila y'u sen naani

o ɲimitɔla ye i t'a sɔrɔ dɔ de bɛ bin ka b'a da kɔnɔ min bɛ bin ka b'a da kɔnɔ a t'o ta bilen i b'o de ta k'o tu k'o kɛ sɛbɛn de k'o bila i ka wari mara yɔrɔ la terikɛ n'i ye wari bila o kan wari bɛ caya n'i ye wari min ta n'i ye waa tan ta ka b'a la k'o dépense o yɔrɔ bɛɛ sababu bɛ na waa tan gɛrɛ bɛ n'i da nɔ la k'a da jinɛ ko tɛ dɛ nin ye bunahadamaden ko yɛrɛ de ye sababu yɛrɛ de bɛ créer

i bɛ jɛba sɔrɔ a bɛ tila ka ban nin sanni san gɛrɛ cɛ k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ale tɛ ɲɔ sɛnɛ mɛ a chaque fois balo bɛ na dɔrɔn a bɛ ban a bɛ tila ka tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ kɛ ka balo gɛrɛ de ɲini kosɛbɛ baloba sɔrɔli an'a banni olu tɛ sira kelen ye sira kelen ye i bɛ camanba sɔrɔ bɛɛ bɛ kabako a la sanni san gɛrɛ sɛnɛ cɛ e bɛ tila ka balo de san tuguni kosɛbɛ dɔn mm. pour que i ka baloba sɔrɔ mm-hmm. n fa lalabi ye nin dɔnni ye fɔ ka caya oh. n yɛrɛ delila k'a fɔ kumaso dɔw la ka tɛmɛ mm-hmm. mɛ n bɛ segin a kan mm. misali mɔgɔ min bɛ kaba sɛnɛ oh. salon kaba sɛnɛlen kɔrɔ gungurun kɔrɔ uh-huh. i b'o de ɲini mm-hmm. walima salon ɲɔ sɛnɛlen kɔrɔ gungurun kɔrɔ i b'o de ɲini i t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ n'i donna kungo kɔnɔ dɔrɔn n balimakɛ n balimamuso ala min ye ka sɔrɔ kɛ da bɛɛ sɛnɛ ma i bɛ don kungo kɔnɔ yiriju tigɛlen yiriju kɔrɔ tigɛlen n'a gungurun ma falen bilen a fɔ o de ma ko gungurun kɔrɔ t'a sɔrɔ tasuma bɛ dɔw faga dɔw yɛrɛ bɛ ja u yɛrɛ ma i b'o fara dɔ de bɔ walima ko o yɔrɔ dɔ de kari o mɔso ye i bɛ n'o don kolon kɔnɔ k'o susu n'a nugura i bɛ na si min don dugu la hmm. i b'a ni si in ɲagami i ji dɔɔni k'a la k'a ni si in ɲagami uh-huh. ka sɔrɔ k'a da ni ɲɔgɔn ye mm-hmm. terikɛ depi i ye sɛnɛ daminɛ hmm. depi i ye ko dɔn ka sɛnɛ daminɛ i ma deli ka sɔrɔ min kɛ n'i ye nin kɛ i ka sɔrɔ bɛ bɔ yen hmm. i yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ k'i ka sɛnɛfɛn bɛ k'i balo hmm. n'i dun ye ɲɔ sɔrɔ n'i t'a fɛ ɲɔ in ka ban walima n'i ye kaba sɔrɔ n'i t'a fɛ kaba in ka ban bilen Turabu de basigi de b'o basigi ni jiginɛ b'i bolo walima ni ɲɔ fɛn gɛrɛ de b'i bolo i bɛ kolo kɔrɔ de ye kolo min ni dɔ ye dumuni kɛ ka kolo fili ka dumuni kɛ dɔrɔn ka wuli ka kolo min dalen to dumuni kɛ i b'o kolo in de ta turabu so i desa fositi

Idrissa bɛ ci mm. fila fila kelen fila mm-hmm. i b'a ci kolo in sanfɛ mm. n'i ta ye ɲɔ mara yɔrɔ ye jiginɛ ye mm. i b'a bila jiginɛ jukɔrɔ ka sɔrɔ ka balo in k'a kan mm-hmm. walima n'i ta ye bɔrɔ i b'a don bɔrɔ kɔnɔ ka balo in k'a kan mm-hmm. hali n'i tɛ sɛnɛ kɛ nin kɛ sa n balimakɛ e min bɛ duguba kɔnɔ n'i yɛrɛ tɛ sɛnɛ ɲɛdɔn e ta ye balo san n'i bɛ fɛ i ka balo kana ban fiyewu n'i ye malo bɔrɔ san mm. falen mhm. i bɛna a yɛlɛma mm. ka sɔrɔ ka kolo in d'a ju la ka malo k'a kan mhm. walima n'i b'a mara bariko nin kɔnɔ i b'a da bariko ju la ka sɔrɔ ka malo bɔrɔ yɛlɛm'a kan n'o jiginna a tɛ f'e ma ko balo banna o b'a sɔrɔ fila ni bɔrɔ kelen nin ne b'a san kalo o kalo a bɛ f'e ma tuma na ko balo banna o b'a sɔrɔ bɔrɔ naani prix dafalen b'i kun

Wele da kɔ tɛ foli kɛ tɛ dɔw kɛ n kɔni bɛ dugawu ɲini fɛ mɛ ne bɛ welewele da de kɛ diɲɛ kote naani bɛɛ fɛ ne ɲɔgɔn si la denmisɛnnin minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka daminɛ mali kɔnɔ farafinna farajɛla diɲɛ kote naani bɛɛ fɛ ne ɲɔgɔn si denmisɛnnin minnu bɛ n b'u wele ka na dɔnni ma kɔmi kira mahamadu kisi nɛɛma a bɛ cɛw ni musow wele cogoya min na ka na diinɛ ma parce que kunfinya man ɲi kunfinya bɛ mɔgɔ kɛ jɔn ye ka hɔrɔnya bɔs'i la kosɛbɛ mɛ n'i bɛ ko dɔn mm. bana jugu t'i sɔrɔ fantanya jugu t'i sɔrɔ eh. i tɛ kɛ mɔgɔ kɛrɛlabɔrɔ ye n'i ye turabu kalan ka turabu dɔn fɛn saba bɛ o t'i sɔrɔ mm-hmm. fɔlɔfɔlɔ i tɛ nkalon tigɛ mm. filanan i tɛ nata n'i natalen mm. fɛn t'i bolo walima i ma kun n'i yɛrɛ sinon n'i kunna n'i yɛrɛ min b'i bolo i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'o ye sabanan mɔgɔ tɛ turabu kalan k'a dɔn k'a kɛ fantan ye n'o saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ la i ka ɲɛnamaya la k'a daminɛ a daminɛ la fo ka taa s'a laban ma a f'i ma k'i ye mɔgɔ enfin l'homme le plus heureux du monde la parce que i ka i kunna n'i yɛrɛ ye i ka sɔrɔta b'i bɔ fɛn min sɔrɔli se t'i y'a jigiya t'i ye n'i y'i jigi d'a kan i bɛ malo dingɛ de k'a la i bɛ tura kɔnɔ i bɛ taa tuguni mɛ n'i nana dɔnni kan i ka ɲɛnamaya bɛ kisi o o de ye ne ka kuma kuncɛ kuma ye mm. o de kosɔn an ka kalanbulon sinsinnen bɛ jamana minnu kan k'a daminɛ mali la mali kote bɛɛ ka na kɔnɔwari ka na mm. burukina mm. ka taa gabɔn jamana kan fo ka taa se paris barcelone an b'u bɛɛ fo itali an b'u bɛɛ fo